ananena kuti Pulofesa Arthur Peter Mutharika wakonza mapulani abwino oyenera chifukwa pano pa chigawo cha pakati mchewa ukam'mana fetereza ndiye kuti wamupha, tikapita mu Mzimba umu mtumbuka ukam'mana fetereza wamupha chifukwa kuno ndiye kumene kuli ulimi nambala wani ndiye ulimi siukutheka chifukwa cha mapolicy a boma. Ndiye ine ndikupempheni, a Secretary General, kuti pamene tikupanga ma plan, ma plan athu tibwererenso tione anthu akumidzi awa ndi eni ake a dziko. Pakali pano boma ili anthu akumidzi laiwala. Zoti kumakhala fetereza wa mtengo wabwino zimene zija iwalani zatha chifukwa cha ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye amene akufuna kuti. Zinthu muno zisinthe. Kusintha kwa zinthu ku Malawi nkuchotsa Chakwera pa mpando kuikapo Prof. Arthur Peter Mutharika. Zikomo kwambiri. Dpp woyee! Timafuna ife timve kodi anzathu ku nyanjako kuli bwanji? Ndiye ngati anzathu nawonso akulira, kunonso tikulira, Bwana Secretary General, Mwachidule, maliro alowa m'bangozi kapena kuti mbopsa ndi moto palibe poti munthu akhoza kugwira ponse mpoonongeka. Mundilole bwana ndiadzutse Advisor wa President pa nkhani za anyamata Hon. Dyton Mussa apereke moni, 2 minutes, zikatheka nkhani ikwera mtunda.

Ulemu wanu akuluakulu nonse a region, amayi Kunje, a director a amayi, nonse a NGC amene muli pano ulemu wanu, bambo Zuze Mvoliwa, Hon Romeo Bwanali komanso osaiwala ma district governor nonse amene mwalemekeza msonkhano kuwaperekeza bwana. Tangoimani ma district governor. Awombeleni mmanja ma district governor amenewo. Khalani pansi. Bwana ndisanayambe kuyankhula tili ndi mzathu atamva kuti inuyo mukubwera pano chinamkomera kuti ndili ndi kamphatso ndikufuna ndiapatse a secretary general ndiye bwana ndiapemphe bwana Muhammad kumene muliko tatengani mphatso yanu tafulumirani. malingana ndi nthawi muwapatse a secretary general mwachangu. Bwana Muhammad. Dpp woye! Dpp woye! Bwana ibwerabe mphatso akamabwera ndidzayima koma ndiyankhule. Bwana secretary general Ine mnyamata wanu, choyamba, bwana, ndikuthokozeni kwambiri. Bwana, ndikukuthokozani chifukwa chokonza msonkhano ku malo ano. Bwana, tiri kuno ndi kwa Chatoloma, osati pa trading, koma mkatikati mwa mzinda wa Chatoloma. Bwana, akamanena kuti Japan, anthu ake ndi amene mukuwaona asonkhana apapawa. Bwana, Kazakhale koyamba kukonza msonkhano mkatikati mwa, mwa midzi ngati muno. Bwana anzathu aja chifukwa cha kumva kuti Peter Mukhitho akupita kwa Chatoloma anayika bonanza. Ndikunena pano pa bonanzapo palibe anthu. Dpp woye! Bwana amaona ngati kuti msonkhano uno ukhoza kulephereka. Inu, mmene mukuzionera nkhope izi zingalephere msonkhano? Ayi. Inu, mmene mukutionera ife tingalephere msonkhano? Ayi. Bwana, ndikupempheni wiki ya mawa mukonzenso msonkhano wina ku malo ena. Dpp woye! Bwana, kusonkhana kwa anthu awa ndi chitsimikizo kuti anthu awa akumva kuwawa ndi boma limene lilipoli. Dpp woye! Bwana pakuti msonkhano uno si wanga ndi msonkhano wanu koma ena mwabwera pano amene akutumani. Msonkhano uli pano ndi wa chipani cha dpp. Abwera pano ndi a Secretary General a chipani cha dpp ndiye mukabwerera akakakufunsani kuti kodi mdapita kuti, kodi amati chani? Mukawauze kuti. kunabwera a chipani cha dpp motsogozedwa ndi Secretary General Peter Mukhitho akuti pa 16 pano Professor Peter Mutharika akubwereranso m'boma. Dpp woye! Bwana, pali zifukwa 10,000 zimene zikuwayenereza a Professor kubwereranso m'boma koma chifukwa cha nthawi ndingotchulapo ziwiri zokha. Dpp woye! Bwana chifukwa choyamba nthawi imene a professor ankachoka m'boma fetereza anali K15,000 pano ali pa bwanji? Dpp woye! Chifukwa chimenecho sichikukwanira kuti a professor kubwelera m'boma. Sizikukwanira professor kubwelera m'boma panopa ali pa bwanji feteleza bwana anthu mukuwaona apawa bwana angosamba ngati ubatizo dpp woye sopo bwana anadula anthu angosamba ngati ubatizo phwi kuziputa ulendo apita woye sakukwanira apita obwelera m'boma bwana m'manyumbamu Mmanyumbamu bwana tingopereka katundu ozitetezera adadula apita woyee zikomo kwambiri. Dpp woyee! Bwana Secretary General, mlangizi wa President pa nkhani za achinyamata Hon. Dyton Mussa nayenso sadatsutsane nawo a Director of Youth Ernest Malora kuti achinyamata nawonso akulira nafe limodzi pano. Bwana, mundilole ndikwezekebe mtunda. A Regional Governor a chigawo chino chapakati amene mwayimilira na Bambo Randall pano lero, pabwera nkhuzi ziwiri, 1 a Bwana Malomba amene ali mneneri wa President komanso wolemekezeka Secretary General amene anapita mkhitho. Motero mukalankhula kuadzutsana malo mka mkalankhula inu mwadzutsana malo mba ntchito yanu mukatero bwana wamkulu ndiyetu mwamalizana naye. Mundilole ine ndikupatsani microphone. Zikomo kwambiri. Dpp woyee! Pepani bwana Secretary General. Mmanja mwangamu ndili ndi mwana mwamuonayu wasowana na amayi ake msonkhano wakulawu ngati mukumuona chonde amayi ake amwana uyu bwerani mudzamtenge kaya anabwera ndi munthu wabwera naye limodzi abwere kuno tizamtenge. zikomo kwambiri Oh, lenga uku. chala mmwamba chala mmwamba kasungu mpasadzi chala mmwamba chatoloma yonse chala mmwamba dpp woye